a chur le chéile, slí an-taitneamhach, agus i ndáiríre togra fíorthaitneamhach a bhí ann toisc go raibh mé ag obair le daoine le scileanna nach raibh agamsa, ealaíontóir, is ar éigean gur féidir liom stick figure a tharraingt, agus tá Ciara Ní Dhuinn dochreidte leis na léaráidí agus fear darb ainm Robert Smith a bhí ag obair le Disney mar bheochantóir a bhí seisean in ann ansin na teidí a thabhairt chun beatha agus Tá sé just iontach a bheith ag obair le daoine le scileanna éagsúla agus an bheirt sin níl aon cheol acu agus dúirt siad tá sé chomh iontach anois go bhfuil mo pháistí féin ag éisteacht leis na hamhráin agus ag canadh. Tá sé tá sé an-taitneamhach a bheith ag obair le daoine lena lán scileanna éagsúla agus é ag teacht le chéile i rud éigin chomh spreagúil. Is mise Sadhbh Rosenstock agus is múinteoir bunscoile mé le b'fhéidir 15 bhliain anuas anois agus múinteoir pianó le breis is 20 bliain. Táim ag obair i nGaelscoil anseo i mBleá Cliath

nuair a rugadh na páistí agus tá dlúthdhiosca anois agam, Picnic Teidí, a d'eisigh muid ar lipéad Gael Linn agus anois tá cnuasach álainn sraith físeán agus b'fhéidir go labhróimid faoi sin ar ball. Bhuel mar a dúirt tú is cnuasach nua-aimseartha atá ann ach ceapaim go mbeidh nach mbeidh sé saghas as dáta, is cuma cén uair a n-éisteann tú leis aon am den bhliain, nó b'fhéidir i gceann fiche bliain, go mbeidh sé fós ar an bhfód, fan go bhfeicfimid. Agus tá aiseolas an-dearfach faighte agam ó pháistí ach go háirithe, mar tá sé seo dírithe ar na páistí agus bíonn páistí ionraic, agus is iad mo pháistí féin saghas, mar a dúirt tú, Spreag mé leis an gcnuasach a scríobh ach bhí a fhios agam go raibh rud éigin ceart á dhéanamh agam, go raibh mé ar an mbóthar ceart mar theastaigh uaim go mbeadh na hamhráin oiriúnach do pháistí aois naíonáin, go mb'fhéidir aois a hocht, ach go mbeadh na páistí aois a dó, trí ar aghaidh in ann iad a chanadh, fiú muna bhfuil na focail, na liricí cearta acu, tá siad ag baint sult as. Creidim go láidir go bhfoghlaimeann siad an teanga i slí spreagúil agus agus tá na hamhráin mealltach, tá siad bunaithe ar a dul amach sa ghairdín, a spraoi le féileacáin agus a dul ag an siopa le mamó agus mar sin de dul ag an bpáirc spraoi áit ina bhfuil mo pháistí anois ionas gur féidir liom labhairt leat, Deirdre. Fuaireas maoiniú ó COGG anuraidh le sraith físeán eh, eh, beochana a chur le chéile. bunaithe ar na hamhráin agus bunaithe ar na teidithe ó chlúdach an albaim. Bhí an t-ádh liom an maoiniú seo a fháil agus táim fíorbhuíoch de COGG agus de Gael Linn a thug an-tacaíocht dom le linn an togra seo agus theastaigh uaim níos mó ná dlúthdhiosca is dócha a bheith ar fáil do pháistí go háirithe le linn an paindéime, ní theastaíonn uaim labhairt faoi rófhada ach Bhí an-tóir ar rudaí ar líne agus b'fhéidir go mbeadh níos mó foinsí ar fáil, acmhainní do mhúinteoirí, do thuismitheoirí agus do pháistí ar líne. Agus bhí an t-ádh liom go raibh Ciara Ní Dhuinn, a rinne an ealaíon álainn don dlúthdhiosca, sásta a bheith ag obair liom arís agus chuireamar sé físeán le chéile.

chomh spreagúil agus na páistí feicim i rang a haon dó, tá siad ag léamh freisin ar an scáileán, tá na liricí ar an scáileán, rud a theastaigh uaim a chur chun cinn do na luathléitheoirí, fiú roinnt páistí i naíonáin bheaga, tá siad in ann fiú Fred Féileacán mar shampla a scríobh anois, ag breathnú ar an scáileán agus tá an-chuid féidearthachtaí ann do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí leis an acmhainn iontach seo. Is breá leis na páistí freisin a bheith ag éisteacht fad is atá siad ag tarraingt nó ag scríobh agus is breá leo an athrá agus is breá leo na teidithe a fheiceáil arís is arís eile i mbun eachtraí éagsúla. Sin an fáth gur theastaigh liom an clann ar fad, an teaghlach ar fad a thógáil le chéile. Feiceann siad anois go bhfuil Mamaí Daidí, Mamó Daideo ann agus chuir, bhí gach rud saghas, tháinig gach rud le chéile, slí an-taitneamhach agus, I ndáiríre, togra fíorthaitneamhach a bhí ann toisc go raibh scil, mé ag obair le daoine le scileanna nach raibh agamsa, ealaíontóir, níl, is ar éigean gur féidir liom stick figure a tharraingt agus tá Ciara Ní Dhuinn dochreidte leis na léaráidí agus fear darbh ainm Robert Smith a bhí ag obair le Disney mar bheochantóir, bhí seisean in ann ansin na teidithe a thabhairt chun beatha agus Tá sé just iontach a bheith ag obair le daoine le scileanna éagsúla agus an bheirt sin níl aon cheol acu agus dúirt siad tá sé chomh iontach anois go bhfuil mo pháistí féin ag éisteacht leis na hamhráin agus ag canadh. Tá sé tá sé an-taitneamhach a bheith ag obair le daoine le lena lán scileanna éagsúla agus é ag teacht le chéile i rud éigin chomh spreagúil. Tá fuaireas an-chuid spreagadh ó arís ó mo pháistí féin le linn an dianghlasála toisc go rabhamar sáite sa teach an-chuid, tá a fhios agat fhéin, agus bhreathnaigh mé orthu an-chuid agus iad i mbun súgradh leis na bréagáin agus iad ag dul go. a tír na samhlaíochta agus fuaireas an-chuid smaointe uathu agus ní theastaíonn uaim an iomarca a rá ach tá, beidh mé ar ais le Gael Linn arís i mbliana sa stiúideo agus ag obair le Ciara Ní Chuinn arís agus tá na Teidithe arís ag dul ar eachtraí an-spraíúil ar fad agus táim cinnte go dtaitneoidh sé sin le páistí na tíre.